Sin ceann de na hábhair a phléigh mé le Réamonn roimh ré faoi cén dóigh ar chuir tú sin in oiriúint do na déagóirí. Ar shíothlaigh tú an teangaidh, ar bhain tú cuid den ghréas amach, ar níos lú fola? Dúirt, No, no, a mhalairt, b'éigean dúinn níos mó gréis a chur ann, níos mó fola. So, mar sin, Saothar mór arís déanta ag Réamonn agus anois tá sé ag dul a labhairt air. Fadó, fadó, bhí dia cumhachtach ann darb ainm Odin. a bhí an-bhródúil go deo as an ríocht shaibhir a bhí aige, Asgard. D'éirigh sé buartha, áfach, faoi na fathaigh uafásacha a bhíodh i gcónaí ag iarraidh teacht isteach chuig an tearmann de chuid dhéithe Aesir. Shocraigh Odin gur mhaith an rud balla mór cosanta a thógáil thart ar Asgard lena gcoinneáil amach. D'fhógair sé an plean uaillmhianach seo ach bheadh costas ar thógáil an bhalla. Mar sin, shocraigh Odin agus a chomhdhéithe duine de na fathaigh a fháil leis an bhalla a thógáil, agus rinne siad na coinníollacha chomh dian sin nach mbeadh orthu íoc as tógáil an bhalla ar chor ar bith. An raibh deireadh maith ar thógáil bhalla Asgard? Is cinnte nach raibh. Is féidir le gach duine na cosúlachtaí scaraíocha a fheiceáil idir an scéal miotais seo agus an gheamaireacht ghránna a bhíonn ar siúl sa lá atá inniu ann. Níor críochnaíodh balla Asgard riamh, agus rinneadh scrios ar Asgard agus ar an bhalla nár críochnaíodh le linn Ragnarök, an cogadh a chuirfeadh deireadh le gach cogadh.

Scáthán don ego atá sa mhiotaseolaíocht. Ní gá ach amharc ar dhaoine óga sa lá atá inniu ann, agus daoine nach bhfuil chomh hóg sin, ag glacadh féinphiceanna ar na gutháin chliste, le tú a chur ag smaointiú go bhfuil Narcissus bocht linn san aonú haois is fi. Is fiú cuimhneamh fosta gur tragóid a bhí i scéal Narcissus, fuair sé bás, báthadh é ina scáil féin, agus tá go leor de phobal an lae inniu i mbaol a mbáite i bhfarraigí na teicneolaíochta nua-aimseartha. Mé féin san áireamh. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Tagann scéaltaí miotais ón áit chéanna as a dtagann ár mbrionglóidí. Brionglóidí ár sinsear thar na céadta de bhliantaí, is crúsaithe le chéile ag lucht éigse agus ag lucht seanchais. Tagann sé díreach ó shamhlaíocht ár sean agus is tábhachtaí iad ar go leor dóigheanna mar sin ná fíriciúlacht na staire.

Inné féin a cuireadh an rí deireanach tuaithe in Éirinn, Patsy Dan Rodgers, Rí Thoraí, go ndéanaí Dia trócaire air. Ceanglaíonn na scéaltaí seo sinn leis an talamh, leis na heilimintí, tine, cré, uisce, aer agus, an-tábhachtach go deo, éitear, nó an spás, an spás sin nach bhfuil folamh. Is iad na heilimintí seo a dhéanann gach rud. Agus má dhéanann siad gach rud, is as na heilimintí seo atá ár gcuid smaointe déanta. na scéaltaí atá againn agus na scéaltaí miotais atá againn, an amhránaíocht álainn, mar shampla. Is ionann na scéaltaí miotais seo agus an sean-tiomna de chuid na nGael. Is draoithe a scríobh síos iad. Draoithe a thiontaigh ina luath-Chríostaithe agus bhí siad sona ag glacadh na meacan draíochta fosta, is cosúil, agus déanann na scéaltaí miotais seo an rud céanna don fhairsinge atá sa tírdhreach istigh, the inscape, agus a dhéanann an fhuil don chorp. Agus i ngan fhios dúinn a tharlaíonn é seo, like a cure you didn't notice happening le focail Seamus Heaney a lua. Ach tá saibhreas iontach sna scéaltaí seo, achingly beautiful mar a scríobh Jeffrey Gantz. Nuair a d'oscail Pandora an crúiscín a thug Zeus di, agus ní bocsa a bhí ann ach crúiscín de shórt éigin, Agus dúirt sé, ar ndóigh, gan an crúiscín seo a oscailt, Scaip galar, bás, bochtanas, fuath, pian agus an cionn is measa den iomlán, eagla. amach fríd an domhan. Ach fágadh cumhacht amháin sa chrúiscín, an dóchas. Agus tá an dóchas sin againn go fóill. Bhí Cú Chulainn saor ón Cheas Naíon, bhí sé saor ó mhallacht Mhacha, saor ó pheaca an tsinsir. Bhí dúchas agus dóchas a chúige ag brath air. Bhí sé saor ó eagla. Ní bhíonn a chairde laochra ar fud an domhain buartha faoi eagla, ní bhíonn eagla orthu agus Má tá teachtaireacht ar bith ins na scéaltaí miotais seo, is dóigh liom gur sin é, gan eagla a bheith orainn. Is féidir linn spiorad Chúchulainn a mhúscailt, mar a rinn Standish James O'Grady, Lady Gregory agus William Butler Yeats de athbheochan na litríochta. Mhúscail, mar atá fhios againn, Pádraig Mac Piarais agus a chomrádaithe spiorad Chú Chulainn i míle naoi gcéad agus a sé déag agus mhúscail daoine cróga spiorad Chú Chulainn leathchéad bliain ó shin i míle naoi gcéad seasca 's a hocht, bliain mo bhreithe. Spiorad Cúchulainn le mana láidir a bhí acu, 'One man, one vote and one woman, one vote'. Tá dóchas sa dúchas. Ní gá eagla a bheith orainn. Líontar dúinn an crúiscín agus bíodh sé lán. Tá, a chairde, laochra go fóill againn, the brand new Ancients a thugann Kate Tempest orthu, agus seans go bhfuil cuid acu sin inár measc anocht. Tá ár dturas féin le glacadh ag achan duine agus tugtar Turas an Laoich ar an turas sin. Caithfidh gach duine éisteacht leis an ghuth bheag chiúin a bhíonn ag cogarnaí i gcónaí taobh thiar den challán. Is sinne, mar sin, na hársaí nua-aoiseacha, the brand new ancients. I bhfoclaí eile, is tú an laoch i do scéal féin. An chomhairle a bhí ag an scoláire domhanda miotaseolaíochta Joseph Campbell ná, Follow your bliss.

I bhfocail eile, follow your bliss. Tá géarghá, a chairde, le laochra agus beidh, go deo. Emma Mhic Mhathúna, mar shampla, nach maireann, Peter McVerry, na daoine sin a thógann na daoine bochta atá i ndiaidh titim isteach iontu féin de bharr uaigneas, de bharr iad a bheith tógtha leis an alcól nó le drugaí. Beidh laochra de dhíth orthu sin. nó laochra eile cosúil leo siúd atá ag tabhairt tarrthála ar na báid bheaga atá ag cur thar maoil le teifigh, iad siúd atá ag obair ar son chothrom na Féinne sa Phalaistín, sa tSiria agus i Yemen. Is tragóidí iad seo atá ar scála an Bhíobla. Smaoiním fosta ar dhaoine atá ag obair i gcoinne fracáil i gcontae Fhear Manach nó i gcontae Thír Eoghain, iad siúd atá ag saothrú ar son na timpeallachta nó ar son teangacha atá i gcontúirt. cuid acu gan tuarastal, nó iad siúd atá ag saothrú ar son ár ndeartháireacha agus ár ndeirfiúracha is sine den iomlán, na hainmhithe. Is féidir linne, a chairde, amharc ar an domhan seo thart timpeall orainn trí shúile an laoich.